history inafotokozapo zokhuza mazunzo amene ayuda anakumana nawo tinawerengako za holocaust 6 million jews anaphedwa ndi hitler by 1945 Itatha nkhondo, Germany inapepesa Ayuda ndi ndalama zoposa 120 billion dollars. Potengera ndi zimene timawerenga mabuku amenewa, anthu ambiri amakhala ndi mafunso. Ndi chifukwa chani Ayuda amaoneka kufunikira kwambiri kuposa mitundu yonse? Iwowa si mtundu woyamba kuphedwa komanso kuzunzidwa. Ku Namibia germany inapha anthu akuda 8 million koma dziko lapansi silinapange recognize ngati genocide ku south africa kunali cecil rhodes anaba diamond golide ndi malo mapeto ake anapha anthu osalakwa 20 million ku drc atsamunda aku belgium anapha mafirika oposa 10 miliyoni koma america sinanenepo kuti zimenezi ndi holocaust ngakhale ku south america azungu anapha anthu osalakwa more than 70 million koma sanapangidwe recognize as genocide lero munthu wina wake akangopha ayuda 4 dziko lonse limagwedezeka koma anthu aku drc akuphedwa every day 100 5000 2000 ku drc anthu akuphedwa koma palibe amene akuwachita recognize mchitidwe umenewu wakhala kuchitika kuyambira kalekale ifeyo tisanabadwe timaona ngakhale ku malawi kuno munthu wina wake akangodzudzula ayuda ena amamutenga ngati akunyoza chikhristu zimenezi zimachitika chifukwa chona kuti atsamunda anatipanga brainwash kuti tiziganiza kwambiri za ufulu wa israeli kuyerekeza ndi maufulu a ifeyo ngati eni wake komabe akulu akale anali na mawu palibe chosatha chilichonse chili ndi mathero ake pa 27 oktoba mayiko anapita ku united nations kukavota ngati nkoyenera kuti israeli imenye nkhondo ku gaza zotsatira zake mayiko 120 anakana kunena kuti nkhondo imeneyi isachitike ndipo 14 okha ndi amene anachita sapoti kuwayang'ana mayiko 14 amene amasapota israeli timayiko tating'onoting'ono akuti Fiji, Tonga, Papua New Guinea, ndi ena otero. Dziko lalikulu limene linaonetsa chidwi chosapotera Israel ndi United States. Ngakhale anzawo ngati Ukraine, Italy, Britain komanso Canada anachita abstain, iwo sanavote kuti nkhondo ichitike kapena isachitike, anangoima independent. Ambiri mwa mayiko amene akutsutsana ndi Israel ndi Akhristu ochokera ku Africa komanso south america ngakhale malawi yavotera kunena kuti nkhondo imeneyi isachitike president wa ku brazil wamunena netanyahu amene akulamulira israeli akuti ndi wamisala akupha anthu osalakwa ku gaza pofuna kuwalanda malo bolivia yathetsa ubale wake ndi israeli dziwani kuti dziko limeneli ndi la chikhristu majority ndi akatolika koma sakugwirizana ndi zimene israeli ikupanga ku gaza maiko a colombia komanso chile athetsa ubale ndi israeli tamumva president wa colombia akunena poyera kunena kuti zochita za israeli ku gaza sizikusiyana ndi zimene hitler ankachita 1945 tikumbutsane apa kunena kuti maiko onse amene ndatchula pano bolivia malawi brazil chile onsewa ndi maiko achikhristu palibe dziko la chisilamu koma sakugwirizana ndi zimene israeli ikuchita ku gaza pokupha anthu osalakwa apapa ndimangopereka zitsanzo chabe koma maiko alipo ambiri nigeria angola uganda onsewa akutsutsana south africa akutsutsana ndi zimene israeli zimbabwe inso ili pompo sakufuna kuti israeli ichite nkhondo ku gaza ndikumapha anthu osalakwa maiko onse pamodzi alipo 120 ngakhale maiko ambiri akutsutsana ndi israeli nkhondo ikupitirirabe ndipo zinthu zafika povuta posachedwa pompa bomba loopsa linaphulika pa msasa wokhala anthu othawa nkhondo mapalestina more than 120 aphedwa komanso ena ambiri avulala modetsa nkhawa israeli yavomereza kunena kuti ndi zoona anaphulitsadi jabalia refugee camp chifukwa amasakasaka zigawenga za hamas akuti pa kampu imeneyi panali mphanga komanso misewu ya pansi imene hamas imagwiritsa ntchito pa chingerezi timanena kuti tunnels nayenso ibrahim asaha komanda wamkulu wa hamas amabisala komweko ndiye israeli inamuona kudzera mu system yawo ndipo nchifukwa chake anaponyako bomba tikunena pano ibrahim asaha waphedwa limodzi ndi marefuji amene tikunena aja 120 iyeyo anali mmodzi wa zigawenga zimene zinachitira chiwembu israeli pa 7 oktoba komabe zimene achita aisraeli pophulitsa msasa umenewu zabweretsa mpungwepungwe pa dziko lonse lapansi anthu akupanga zionetsero m'maiko osiyanasiyana kuphatikiza america south africa jordan komanso west bank zigawenga za houthi zimene zikulamulira yemen zapanga declare nkhondo ndi israeli taona masiku amenewa akuponya mizinga ingapo imene israeli inakwanisa kugwetsa nkhani imeneyi ikhoza kumaoneka ngati yaying'ono koma dziwani kuti ndi yayikulu kwambiri huthi ndi gulu la mashiya amathandizidwa ndi irani imenenso ili namba 1 enemy wa israeli mahuthi sangayambise nkhondo without approval from iran mwachidule ndikuwuzeni kuti mahuthi amatenga mabomba mamisaelo magalimoto chilichonse chokhuza nkhondo mfuti zipolopolo ndalama zonse amazitenga kuchokera ku iran ndiye sizingatheke iwo kuyambisa nkhondo without approval from iran zimene achita apapa kupanga declare nkhondo ndi israel zikutanthauza kuti irani ndi imene yawatuma kuti atero pali chiopsezo kuti nkhondo imeneyi ikhoza kukula ndi kufalikira maiko ena irani ikhoza kumagwiritsa ntchito magulu osiyanasiyana amene ali nawo ku syria iraq lebanon komanso yemen akhoza kumapereka zida za nkhondo ndi kumawatuma kuti azilimbana ndi israeli tinaona mbuyomu ku lebanoni kuli gulu la hezbollah limene limathandizidwa ndi irani lakhala likulimbana ndi israeli kumpoto kwa israeli kumeneko akumaponya mizinga komanso kumamenyana ndi asilikali ku israeli nde zikhoza kutheka kuti irani ikhoza kumatuma zigawenga za ku iraki zigawenga za ku siriya lebanon komanso yemen kuti zizilimbana ndi israel